nke gụnyere Anambra, Enugu, Imo, Abia na Ebonyi nọrọ na nzukọ ha nwere n'Owerri wee kwekọrịta iguzobe otu nche ejikọrọ ọnụ nke a kpọrọ Ebube Agụ. Dịka ogbo ya nke dị na mpaghara South West a kpọrọ Amotekun, Ebube Agụ nke a kpọruo ya n'isi n'asụsụ Igbo ọ bụrụ Ebube Agụ na-eche agụ bụ otu otu nche ga-echebe mpaghara South East chịkọba otu nche ndị ọzọ dị na mpaghara a ma buso nsogbu enweghị ezi nchekwaba dị na mpaghara a agha a tụrụ anya na isi otu nche a ga-adị n'Enugu ma ka o sina dị ya bụ okwu bụ nke chị ụmụ n'ihi na ọtụtụ ndị bi na mpaghara a na-ata murimuri na-atụkwa egwu na nke a pụrụ ibute nsogbu na mpaghara South East otu ndị ọzọ nọkwa na-aba mba ka agụ wee na-ebo ebubo na iguzobe otu nche ebube agụ bụ anwansi na imegharị ndị mmadụ anya igbo mụrụ m kwuru na ọ bụrụ na ewu chịbe ọchị ka ọ nụrụ na agụ na-abịa ekwesịrị ịmata akwụkwọ ọ tara n'ime ọhịa n'agbaghịkwanụ ka mmadụ toruru ogologo ọ ga-enweghịkwanụ ike ịhụ echi mụ na ndị ọma nọ ebe a taa ga-eleba anya na ya bụ otu nche akpọrọ ebube agụ n'okwu akpụ n'ọnụ nke taa ndewo ndị ọma m ji eme ọnụ egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebela ya biko gosi ebe ọ ga-ebe ka udo chịa n'ihi na udo ka mma ọ bụ n'oge mmemme okwu akpụ n'ọnụ ụlọ ọrụ NTA ka anyị gbatakwara ọzọ ugbu a a ka m bụkwa onye nke gị Dominica Ogechukwu anya wee na-asị gị kpụbetekwa nso ka i si emebu na mbụ ka ị nụ ka ọ hara anyị n'ọnụ ụbọchị nke taa

Ndị mụ na ha nọ ebe a itinye ọnụ n'okwu bụ Ọkammụta Jude Udenta. Ọkammụta Udenta bụ onye nkụzi na onye na-ahụ maka ọdịmma ụmụ akwụkwọ na mahadum ESUT. Ọkammụta biko kene ọha na eze. Ọhaneze, ekene m. Onye nke ọzọ bụkwa Maazị Fidelis Ede. Maazị Fidelis Ede bụ onye na-akọpụta nri, onye ọkaiwu na onye chịburu ndị ọrụ mgbe ọ nọ n'ọrụ bekee. Maazị Fidelis biko kene ọha na eze. Ndị be anyị udo chịanụ. Ndewo. Ka m bido n'ebe ị nọ ọkammụta Udenta. Kedu ka ị si hụta ya bụ otu nche ọhụrụ eguzobere ọhụụ akpọrọ Ebube Agụ? Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na ọ ga-abịa n'oge a? Ọ ka bụgodu ebumnuche. Ife e kwuru ya, ọ ka apụtabarọ afụbe ya. ọ bụrụ na a sị ka e kwube kwube ife kpatara o ji pụta nwerọ onye o werọ anya na nchekwa nke ndụ na nke akụnụba ndị mmadụ adịrọzi bido n'ime ugbo ruo n'ime obodo ndị mmadụ wee sị mba na nsogbu dị nnukwu na-ene ife ndị ọzọ na-eme maka na mgbe ụfọdụ ife dị n'ụwa bụ ị fụ ife ndị ọzọ na-eme ọ dịkwanụ gị ka ọ dị mma ka ọ ga-enye aka anyị na-agbalịzi ka kedu ife a ga-eme ka e wee nwee nchekwa n'obodo e wee bidozie ya, ebumnobi ya bụ ka a malụ ma a ga-enwe ebube agụ na-eche agụ mana ọtụtụ na ndị mụ na fa kpagoro nkata maka ya sị na afa a abụrọ ife fa chọọ maka na anyị ma ndị anyị na fa na-eme ife ọ ndị anwa bụ ndị nwe ebube na-eche fa mana ya kwesịrị ịbụ ọbịara igbu m ife fọzi ya bụrụzie ndewo ọkammụta udenta e, maazị fidelis ede o nwee ihe i nwere ịgbakwuru ya ọ dị gị ka o kwesịrị ekwesị na ya bụ ebube agụ bụ ihe kwesịrị ịbịa n'oge a e, nke bụ eziokwu bụ na mụnwa ama m bịa zọba awara n'ife gbasara afa ma ife gbasara oge o tosiri ịbịa nke bụ eziokwu bụ na ị bịa obodo anyị nwee iwu na-echekwebe anyị ị bịa ndị ọ dị n'aka ichekwebe obodo bụ ndị ọchịchị bụ ndị gọọmenti mana ị bịakwozie na nke ndị ọchịchị bụ gọọmenti jee n'akwụkwọ iwu obodo anyị ị fụ na ndị e wepụta maka ichekwa obodo ime obodo ọ bụrụ n'oyibo a sị na ọ internal affairs bụ sọ ndị polisi anyị wee na-ajụ ma a kpọrọ ya ebube agụ ma a kpọrọ ya dinta nke ọbụla a kpọrọ ya kedu iwu na-akwado ya maka ebe nsogbu nọ bụ na ị nee anya dịka anyị na-ekwu maka ọdịda anyanwụ bụ South East o nwegonụ oge ndị na-achị anyị gbakọkwa oge maka ọ na ọ dị ọ- ọ- anyị nọzi ka ife ndị nnewi na-ada asị na ọ gba na-aga e nwude ya ya mmadụ ga-anọ mmiri ana-elu oge o zochibezie a sị ma e bupụtakwa ife dị n'ilo o nwego oge ọ dị ka a ga-asị na a bịakwa maka dịka otu ọkaiwu si wee ọkammụta si wee kwuo o bidoro n'ife gbasalụ na ndị mmadụ adị ejezi ugbo o bidoro na mwakpo o nwee oge ọ bụ ndị ntọ ndị a na-achị anyị gbakọta n'Enugu a wee tinyekwe ma nke a sị na forest guard ee ma neighborhood mana ife a na-ajụ bụ na ebube agụ a na-ekwu o nwekwa mgbọ ọ ga-eji nụọ ọgụ maka i nee n'ebe isiokwu dị anọ m n'ọ- n'ọlụ ugbo ọ bụrọ na ndị mmadụ ama nchekwebe onwe ha mana ife ọ bụ bụ na iwu mebeli nche mee na ka ọ dị na ka obodo dị na unu ga-esikwe n'aka ndị a na-akpọ ndị uwe ojii wee mee ife unu chọọ ime ebe a ka nsogbu dị maka ọ bụ na ndị na-achị anyị nwee ikike i nene nke a na-ekwu na be ndị yoruba bụ south west onye na-achụ onye ji egbe ji nke a na-akpọ catapult ka ebe ọ rọla ha ọ dị nke ọ ya mee ọkammụta ji wee sị na ebube adịrọzi maka i nee ife a niile a na-ekwu ndị na-akpa alụ a ọ bụọkwa na ha ka ndị igbo sie ike mana i nene ụdị egbe ha na-ebu a na-akpọ AK-47 ebe a na-asị ndị be anyị na-eche onwe ha ha weghachite nke ha bụ egbe e ji agba nta ị fụrọ na ọ ebe a ka nsogbu dị ya na ebe m na-ekwu bụ na otu osisi na ebumnobi na ife anyị chọrọ ịfụ bụ ebumnobi anwa kedu iwu e wepụta or iwu nwere ike ime na ife a ha na-echekwebe na ndị mmadụ nwezi ike iji aka ha na-echekwebe onwe ha ebe a ka m chọrọ itinyebe ọnụ Okay, anyị ka ga-abịa na nke ahụ mana kedu ihe a tụrụ anya kedu gasị ọrụ a tụrụ anya n'aka ndị a bụ ebube agụ na ha ga na-arụ na mpaghara South ebe nsogbu anyị dị bụ na ife anyị na-eme n'obodo anyị a na anyị adị eso iwu ee ya bụ ebe nsogbu nọ ọ bụ na i jee n'akwụkwọ iwu obodo anyị e nwee ife a na-akpọ federal gọọmenti ya gọọmenti nọ n'isi e nwee nke steeti bụ ebe anyị nọ e nwee nke lokal gọọmenti ka ezi ife bụ na ọ bụ na-enye ndị mmadụ ọlụ ya ị bịa na lokal gọọmenti eh, na ngalaba nke ịsaa ehm, n'akụkụ nke ịnọ a na-akpọ schedule e wepụta ọlụ lokal gọọmenti ga na-alụ i nee mkpamkpa niile a na-akpa ọ kwa na ebe ndị mmadụ bi and i nene ka ndị Igbo si ebi ife anyị na-azọkwanụ bụ akụ na ụba na ndụ anyị ọ bụrụ na e nwee ike iguzobe na lokal gọọmenti dị iche iche ndị nwere ike ichekwabe ebe anwa ha nọ ife a niile a na-akpa na-asị ebube agụ ma nke ọzọ ga-ana maka ife ọ bụzi bụ na polisi ga-anọzi n'ọnụ nche nke steeti ife mezi ewegote ya na ife niile bụ ife a bụ ife dị na iwu akwụkwọ iwu ọ sị na security and welfare nchekwaba na ọdịnamma ndị be anyị ndị ọbụla ma ka o si dị na nke ha ha wepụta ife anwa ga na-egboro ha mkpa ndewo maazị fidelis ede ka m bịakwa na nke gị ọkammụta i nee anya n'obodo anyị tụmadị na mpaghara south east anyị a e nweburu otu nche a na-akpọbu eastern security network mana i nee anya n'otu ahụ kịta nee anya na ebube agụ kedu ihe ị fụtara ọ dị gị ka nsogbu agaghị apụta anyị nọ- anyị anọgo na nsogbu anyị nọ na nsogbu n'ime nsogbu ka anyị nọ na ya o nwere ife comrade kwuru ọ sị na ife a na-ekwu ọnụ maka ya bụ nchekwa o wezi kedu ka obodo nke a na-akpọ steeti maka na anyị kwuru ka ka e nwee steeti polisi steeti polisi steeti polisi mana anyị nwere onye- ọ- ọ- onye ọkaiwu ka ọ ma ka e si etinye mana mụ ọnụnụ mana ife a na-akpọ ya bụ structure ọ bụ na e nwerọ that particular structure ife anyị na-akọ o nwerọ it's a waste of time a bịa na nke ị kpọrọ Eastern Security Network ọ ka a nọgidere ndị na-eto eto nọkọtasị ọ bụ na a ga-anwụ ka a nwụsịa o nwerọ mgbe eji onwere ọbụrụ ndị ndị na-achị mgbe nwatakịrị na-apụta onwe ekwulela mitin

na ị na-ekwu maka ebube agụ so amarọ m etu ndị ebube agụ ga-esi wee chekwaba anyị na nke awa so ife na-ekwu bụ na ma Eastern Security Network ma ebube agụ ma forest guard ka e nwecha forest guard a kwụsịrị igbu ndị mmadụ na na ụzọ ụwanị mgbe gara aga mgbe obodo anyị bụ naijiria na-eme ka ife dịrị onye ọbụla mma ọ na-abụ ọ bụrụ onye na-achị bụrụ onye ugwu onye isi ndị polisi abụrụ onye mgbada onye isi ndị amị abụrụ onye onye onye nke ọzọ e kechaa ya eke ka onye ọbụla nwelu ife a na-akpọ sense of belonging sense of security mana ife a na-ekwu kịta na street anyị bụ na dịka ị baa n'obodo ife a na-ekwu n'ime obodo bụ na e jide onye fulani megoro ife ọbụla o mee na iwu bụ na ọ ma anọ karịa

Eh, maazị fidelis ka m dịkwa na nke gị ọzọ ị ma mgbe ị na-ekwubu okwu ị kwutere okwu iwu ịkwụ iguzobe eh, otu nche a n'ihi na eh, gọvanọ na-achị abịa steeti ekwugokwa ụdị okwu a ya bụ okezie ikpeazụ ị bịakwa kwuo ya ugbu a ya bụ kedu ka iwu nwere ike isi wee guzobe ya bụ otu nche ị ma na nke bụ eziokwu bụ na o nwere ka ọka mmụta si wee tinye ya a sị na o nwere nwoke be anyị oge ochie oge a sị na a na-ele ndị mmadụ o nwee nwa ya ọ mụta ọ dị ya ka ọ na ọ da agba mbọ ọfụma o wee lesi ya ndị ntọ mana ọ marọ ka ọ ga-esi si be ya dupu ya o wee duru ya jebe agụ e luzie n'agụ anwa ndị anwa bịazịa iduli ya oge ọ fụ ndị na-abịa nwata ahụ na-eti na-asị nna ya na ha na-atọpụ ya ọ nọgide ọ sị ka o weta obejiri ọ nọgide nwa anwa wee sị ya na ịdịka azọbakwa ya ka i si azọ ife gị ya na ife anyị na-ekwu bụ eh, o nwere ife dọk metụrụ ọnụ eh, prọf metụrụ ọnụ ọ ya mee o ji dịka ndị ụmụ okorobịa ọ na-asịzi na nke ga-emesi mee anyị anọdụgo n'ọnọdụ anyị nwa bụ ndị a na-eme o nwere ka o si wee kwuo maka amotekun nke ndị west bido ịmụ ife a a na-adị a na-agbakwanụ izu nche n'ilo a da agba izu nche n'ilo ife anyị aka anụ ife anyị aka anụ bụ na na steeti dị iche iche na ọdịda anyanwụ bụ south east na ụlọ na-emebe iwu etinyego iwu na steeti maka a na-ekwu a sị gị na ndị South East o nwere iwu ọbụla e nwee ha South East legislature e nwerọ ya na ife ọ ka-abụ bụ na ị bịa a sị gị na o nwee iwu ndị abịa mebe maka nche na o nwee iwu ndị Enugu mebe maka nche na o nwee ọ bụrụ na steeti ọbụla nwere ike ime iwu ruo na boundary ha ife o gosiri bụ na ị chụrụ onye osi ma onye ọbụla ị chụọla ọ bara abịa ndị ahụ ebidokwa mana ije na owere kpachaa nkata sị na kedu ndị ga-anabata ya kedu ọ dị ka ị sị na ndị naijiria na ndị kamerun na togo nwee ife ha chọrọ imekọ o nwere ife ọ ka-abụ bụ na ife anyị ga na-anụzi bụ na na etinyego iwu na ị je na anambra sọsọ ife ndị mmadụ ga na-ekwuzi na ọ dịkwa ka iwu a dị na anambra dị n'enugwu na ọ dịkwa ka ọ dị n'imo na ọ dịkwa ka ọ dị n'ebonyi na ọ dịkwa ka ọ dị na mm, abịa amaghị m ị ghọta maka Iwu ama ngafe n'ife akwụkwọ iwu obodo anyị mee. Ị makwa na polisi a m na-ekwu okwu n'Enugwu a, onye polisi si police headquarters ama mbanwu Nkanụ East je kpụrụ mmadụ na ọ gwarọ ndị DPO. O nwere ife abụọ ife okwu maka structure, e nwere usoro. Ya ị na-agbapụzi egbe na agha adịka agba. Ya na ife m na-ekwu bụ na ada m asụkwa na ife ha na-ekwu ee, kịta ha kwuru ya nke ikwu maka ndị i- eh, Eastern Security Network sọsọ ife ndị ga-achị anyị ga-eji wee mee ka a maa na o nwee ife dị iche bụ na ebe ọ bụ na ndị nke ọzọ enwere ike iji iwu kwado nke ha ha wepụtazie iwu kwado nke ha ọ bụ na ọ bụrọ ya ị ma na ndị obodo na nke ha ọ dị ha ka aka na-afụ anya na-agbata na-etie mkpu ịma na ụfọ ọtụtụ ndị kwenyere na ọ bụ ndị otu IPOB bụ ha mejupụtara ESN bụ Eastern Security Network inekwana anya ihe na-eme ugbu a ịhụ na IPOB ajụla jụọ kpamkpam na ha achọghọ na ha na ebube agụ akwụghọ na ha achọghị ebube agụ ya bụ kedu ihe ị nwere ikwu n'ihe a maka ọ dị ka a ga-asị na ha na-eyizi ndị mmadụ ụjọ onye abakwana ebube agụ etiekwana onwe ya n'ihe gbasara ebube agụ ị ma ife gbasara IPOB na ndị na-achị anyị mebere IPOB ọ dị ka a ga-asị na o nwe ndị ha na-achị ọ ya ka m ji wee kwuo ịma a bịa n'okwu IPOB m na-eji nwayọọ maka o nwe ka ị ga-esi kwuo ọ dị ndị mmadụ ka a ga-asị na anyị amara ife ha na-ekwu ya ọ dị ka inene ife na-eme oge eme nke a kpọ EndSARS maka onye ọbụla debere anya n'anị ga-ama na ife gbasara nchekwa kazi njọ karịa tupu eme nke anwa maka ife ị ga-eji wee malụ bụ na o nwe ị na-aga ọ bụ na ị bụ onye na-aga gị kịta ịfụ na ndị polisi a na-anọbu n'ụzọ ada anọzi na ndị ị ga na-afụ bụ ndị army na ndị mobile o nwe ife mee kịta iruo na police station gụọ mmadụ one ị ga-afụ ọnụ ya o nwezi ka anyị si wee mee ndị uwe ojii ọ bụ na icheta tupu eme EndSARS o nwe oge a sị na ndị polisi chọrọ iwe ndị mmadụ ka a bata n'ọrụ ndị ị nwezi ike ịnụ maka ya oge a emechara EndSARS a sị na a ga-enye ndị polisi promotion na o nwee ego ewepụta na a ga-eme nke a o nwe nke mego inemegodi n'enugwu anyị nọ ọ bụ na ị na-anya moto ịfụ na ndị polisi na-akwụ dịka ndị traffic control na ife ha na-emezi bụ ha kwụlụ ife ndị mmadụ nyata ọ na ịda ọ na ya bụrụ mmadụ ya o nweghịzi onye ji chọọ iji ndụ ya chụọ aja ya mgbe na-ekwu ọ ndị na-achị anyị omume ha ga-eme ka ndị mmadụ nwee ike isobe ndị ọbụla sọ ha abụrọ ndị iwu kwadoro otu a ka ọ dị n'ezinụnọ ọ bụ na nna emerọ ife o tosi ime ọ ga-afịa arụ chi ife ụtụtụ ọ na-akpọta ụmụ ya ha je lụọ ọlụ maka ị na-eje akpọta ụmụ gị ngị nwa bụ nna ke nke ị lụgo ya na ebe isiokwu dị bụ ife m kwu bụ ee ndị na-achị anyị ga-ewepụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na maka onwe ha ife ha chọrọ ịbụ echi tinyegide anya n'ọnọdụ ndị Igbo ka a hagodi gị n'ọnụ maazị Fidelis Ede i kwuru ọfụma ma ọkammụta n'ihe anyị na-ekwu ugbu a kedu ka ọ dị gị ka a ga-esi wee họpụta ndị ga-abụ ndị nche nke mbụ bụ na ife e ji wee nwee nsogbu nchekwa bụkwa na ife adịrọ mma ọ bụ na obodo dị mma ndị mmadụ nwee obi aṅụrị ahụ na-enwe ya ndị na-achị obodo chọọ ka onye ọbụla gbajebe na nke onye na onye onye na-eweta ife ka ndị mmadụ na-ege ntị n'ife ọ na-ekwu ọ bụrụ na a fụ na ife na-ekwu na-emeta na ndụ fa na onye na-ekwu okwu fa na-asị yes na eziokwu ka onye a na-ekwu mana nke a bụ na ndị onye ọbụla na-ezo ka ala ikpe ya ndị ọzọ bụkasị ndị na-achị anyị o ibe anyị nwere- anyị nwabụ ndị a na-achị na-ezokwa onwe anyị ọ dịrọla anyị easy ọ bụrụ- ọ bụrụ na ebido nwebe ezigbo nchekwa ka a ga-esi nwe ezigbo nchekwa bụ na ebido nwebe em, a- ihe akụ akụ na enwe enwe economy ebido gaba ọfụma ọ gabalụ ọfụma ndị mmadụ

abụta asị aga kịta alụso na-abịa enwere ike ọ bụrụ na eme nwezi ala Igbo Chukwu ga-alụ enugwu na eluigwe na-enyere ndị na-enyere onwe aka aka ndewo ọkammụta i kwuru ọfụma maazị Fidelis n'ihi na oge adịghịzi hmm. biko nye ọha na eze ndụmọdụ gị ee ịma o nwere ife ijuru ya chọkwa itinye ọnụ na ya ndị be anyị na-asị na jibụla anị n'aka abụọ pụta o nwekwa ife o kwute ekwute na ego adọrọ ịbịa n'obodo dị iche iche ka m welugodi Enugu a o nwere ndị a na-akpọ neighborhood enwere ndị forest guard ebube agụ a gọọmenti ga-eme ka ọ ghala ịbụ na anyị na-awọrọ onwe anyị ahụ ọ ndị anwa bụ ndị nọ ka ha ga-achọ ịhazi ọnọdụ ha ka a malụgodi ma a ga-akwụba ha ụgwọ dị ka ibe ha ha pụtazịa wepụta iwu a ha na-ekwu ị malụzie na ife ọ bụ bụ na enwere ike abịa na steeti e create ngalaba dịka ministry ga na-enweta m ozimozi na kọmuniti dị iche iche maka ka m gwazia gị ị bịa bido ndị ọfụ bụ ndị politishan ga-akpọta ka ha nye nwanne ha ọrụ ndị nke a nọ n'anị ka nwere ike ịbụzi ndị a ga-atụba egwu maka e nwere ife ndị ị ma ya ka obodo anyị si wee banye na nsogbu anyị nọ bụ na oge obodo anyị na-eme onye lụọ ọlụ o rie ụgwọ ọlụ ife na-aga mana o nwere onye ga-anọ dịka otu a nọ o nwee ndị na-echekwebe obodo neighborhood a da-akwụ ụgwọ ha na-agba mbọ o luzie oge ị chọọ iwepụtazi nke anwa dịka elele ọ ga-adị i je kpọtazia ndị ọzọ onye anwa anyị bụ mmadụ ya na sọsọ ife a ga-eme otu a ha si chee ya dị mma mana ife anyị na-ekwuzi bụ usoro ha ga-eji neighborhood forest guard na ọ bụ na ọ dị n'obodo ife ọbụla ha na-akpọ ya mana a bịa sị welụzie ha nọ ndị nọ n'anị ha chọzie ime ka maka ha sị na eh, isi ọlụ ha ga-adị n'Enugu ya isi ọlụ ha abụrụ eh, ngalaba ebe ndị mmadụ ga na-adị o nwee ife mee ha ezite ozi ọ bụrọkwa dịka sị je weta ndị ọfụ ya ndị ọfụ ahụ anọdụzie n'ọfịs na-akpọ ndị nọ n'ọfịa ọ kpọọ gị sị gị gịnị na-eme na ngalaba nke unu ị ma na o nwekwa ka ọ dị ya na ife m na-achọ ịgwa ndị be anyị bụ ee a sị na onye ndị iro gba gburugburu na-eche ndụ ya nche ọnọdụ a ka anyị nọzi chineke nọ mana dịka ọkammụta kwu chineke na-enyelu ndị na chineke na-ebu n'ụzọ na-egosi anyị ụzọ o gosigo anyị ife anyị ga-eme nọọ ma anyị ga-emezuzi ife ahụ maka ọ bụrọ anyị anyị na-agwanụ chineke ife ọ ga-eme ọ bụrụ na Chineke enyego anyị arụ ike nye anyị amamife nye ndị Igbo echiche ka ha ga-esi na-agba mbọ ife anyị nọzi bụ ndị anwa bụ ndị ọ dị n'aka ịhazi o nwerọ onye Igbo na-eme chi fo ụtụtụ ọ sị sị bịa nye ya nri onye ọbụla na-agbakwanụ mbọ onwe ya ndewo maazị fidelis ede ụmụnne m unu anụgo okwu ya onye chi na-azọ na-azọ onwe ya onye ndị iro gbara gburugburu na-echekwanụ ndụ ya nche mgbe niile dịka ọkammụta na ọkaiwu si wee kwu n'ụbọchị nke taa ebe a ka okwu akpụ n'ọnụ nke taa na-abịa n'isi njedebe n'ihi na oge abụrọzi nwanne anyị ana m ekene gị bụ onye ọma sonyere anyị maka isonyere anyị n'okwu akpụ n'ọnụ nke taa ana m ekene ndị ọbịa ukwu m bịa nọnyere anyị ọkaiwu ekene dịrị gị maka ịbịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa Chukwu gọzikwa gị ọkammụta ndewo maka ịbịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa ndewo a na-ekelekwa ndị ọrụ anyị kpọrọ m aka n'igwe wee na-asị gị biko chekwa akara anyị n'amanị a n'izu ụka ọzọ n'oge mmemme okwu a kpụ n'ọnụ nọdụ mma